Mamawa omwe uno kwapezeka zonena kuti kwachitika ngozi cha ku Blantyre uku ndithu ambulasi tikuswanyika osati masewera. Akuti kaya nde kuti nakabampana nde kuti ndilole side inayo. Hey, ayayayaya. Tifotokoze bwinobwino kunena kuti ndeti pa screen pompo mukuona mmene ambulasiyo ikuonekera. Ndetu nkhani inayi yonena kutno mamawa wa lero ambulasi imayenda mu msewu wa Blantyre Chikwawa ndipono imachokera nde kuti side ya ku Chikwawako kumalowera I think ku Blantyre kumeneko eti tikukambatu za mu msewu momwe eti nde kunapezeka zonena kutno ikuyandikira pa malo ena omwe amatchedwa kutno Bango kapena kutno pa city boundary eh side inayi nde kutno kumachokeranso makamaka cha ku Green Corner kumeneko kumachokeranso nde kuti lolenso kumeneko lole ili pa speed ambulasi ili pa speed kunapezeka zonena kuti no akaombanatu pamene paja ndetu kuombana kumene kuja panali pamalo ena ake pamakhala mkulu wina otchuka amatchedwa kuti no ntonga b ali ndi nyumba yake pamene pompo nde anatchuka napezeka kuti pamene pompo mpamene wapezeka zonena kuti akaombana kuombana kumene kuja kwapezeka zonena kuti lole ija ndekuti yadzaluza ndekuti control ku side inayi mpakana akuti yakaphwanya mtengo kukaombanso mtengoko kubwera ndekuti no awa ambulasi mungathe kuona mmene yaonongekera pamenepo kumakamba zoti koma ndekuti no muti a mu ambulasimo atulukamo ali bwinobwino chifukwa ndetu mukayionetsetsa ambulasiyo yaphwanyika kusogoloko makamaka saidi ya drivayo ndi saidi ya passenger zosayenda. Mukuti atulukamo ali bwinobwino mmenemo? Ayi, pakanali panopa palibepo amene walengezedwa kunena kutno watisiya angonena kuti pamenepo ndi zoti pavulala anthu. Driver yo ndi ndekuti ndi passenger yo kubwera ndekutino aah anthu amene anali mu lolemo Eeh apezeka zoti iribe avulala eti koma osati ndekuti kuvulala kuja konena kuti mpakana mwina mwake wina wake kuluzapo moyo athamangira nawo kuchipatala of course nde tizimvabe kuchokera kumeneko mwina pakapita nthawi kunena kuti no kodi no kapena mwina mwake apanga treat bwino bwino kapena mwina sad news komano we are just so much happy kunena kuti no ndekuti palibepo amene wapezeka kuti waluzapo moyo mm Ine kwambiri nkhawa yanga inali pa amene anali nde kuti no mu ambulasi imeneyo. Koma da kunena kuti iwowo bolaniko kusiyana nde kuti ndi amene anali mu lole. Nanga si lole ijanso yapezeka kuti ya yendanso kwakuti yakaombanso mtengo nde mukuziwa kalibe nde kuti ma force amenewo ku ah zosayenda olo ndi pang'ono pomwe. Funsobe lizingokhala lokhalokhalo kuti nseu sunali wa busy? Chinachitika ndi chani kuti mpakana anthu amenewa akafike poombana? Tikathe kumangokamba zoti no ambulance mmene timaziwira ambulance imakhala always ndekuti ili pa speed kuthamanga osati masewera siren yawo ija kunotu azipasidwa mpata nthawi ina iliyonse iwowo zoti kaya pali malamulo chani chani sizimawakhudza fukwa amakhala mwina anyamula matenda kapena kuthamanga kuti akanyamule matenda nde mwina fukwa cha speed ya ambulance yo kapena ndi imene yapangisa zonena kuti no akaombane ndekuti ndi awowo a lorry komatu tikukamba za mmamawa Nde tinganene zonena kuti mamawawo zinali zonena kuti kapena alandira ma emergency ena ake? Chifukwa nkuthekanso kunena kuti mwina mwake ambulance yo imachoka ndekuti munthu amene amaiyendetsayo amachoka ndekuti kunyumba kwake ndikumapitano ndekuti kuti akatani akapange report ku ntchito ku chipatala akafika kumene kuja ndekuti akayambeno kugwira ntchito kuti iti kuti mufunikiratu mupite kwakuti mufunikira mupite kwakuti mwina zingathenso kutheka kuti no ndi zachoncho koma nkhani ndi yonena kutitu ayi ndithu kukaombana pamenepo zosayenda olo ndi pang'ono pomwe. side inayonso ndekuti tizikambanso ndekuti za ma guy a lorry wo ndi nkhani zotibe ndekuti no kapena mwina mwake nawonso ndekuti anali over speeding kapena control inavuta motani penapake you know ma detail ambiri sanatuluke nde zangochitika tikhala tikumamvabe bwinobwino makamaka kuchoka ku police ngati kungatuluke zina zake ndithu eh, tikumangokambabe mobwereza kuti no is so much good kunena kuti no palibe amene wapezeka kuti no waluzapo moyo pamenepo ndithu Just a quick reminder kumangokumbutsanabe ponena kuti nthawi zina zake timathanso kumatayilira eti. Guys, ngati tikuyenda pa msewu tili ndi galimoto, njinga ya moto, kaya ndiye kuti ndi chani, njinga yakapalasa kumene, akuluakulu tiyeni tiyendeni mosamala. Chifukwa ndiye kuti zingozizi ndiye zikumachulukirachulukirabe. Ngati munakhala ndinu woti mukumatsatira zomwe zikuchitika, I think inali recentlyso kaya ndi ma week apita omwewa kaya ndi week yatha imene kunazatulukaso nkhani yonena kuti no a Shadreck Namalombaso ndi galimoto yawo akawombaso munthu uja kuchani uko chaku I think inali kaya chaku Ntcheu kumene kuja mpakana munthu uja wapezeka zoona watani waluza moyo kumeneko. Nkhani zake zokhazokhazi kunena kuti no mukuyenda motani? Eh? Mukuyenda motani pa nsewupo? Chifukwa pa nsewu pajapa tili ndi maudindo onena kuti pamene tikuyenda chonchija nde titeteze moyo wathu. Chabwino ngati moyo wathuwo sitikuwukonda chifukwa ena nde samakonda moyo wawo. Ngati sitikuwufuna moyo wathuwo palibe vuto koma titetezenso miyoyo ya anthu amene akwera nde kuti muchani? Mugalimoto imene ija Chabwino ngati tatengananso ndi kuti mugalimoto imene ija tokhatokho toti sitikufuna ndiye kuti moyo wathu miyoyo yathu tikufuna ndithu tita titangoluza miyoyoyo basi ilibe ntchito ndiye kuti tiziyang'ananso ndiye kuti kunja kwa galimoto kuja kulinso ndiye kuti anthu ena amene akuyendanso pa msewu omwewo chifukwa msewuwo ndiye kuti ndi public property ndi property yonena kuti no ndi ya public basi Wina aliyense akhoza kuugwiritsa ntchito. Sitikuyenera tiyende ngati kunena kuti msewuwo ndiye kuti ndi wathu wokha. N'chifukwa chake msewu uja amaupanga divide ndi malaini aja kunena kuti side ya ukuyi yosapondako ndi side ya anthu amene akuchoka uku, inu side yanu ndi iyi ndiye musakhrosele side ya uku. Uku ndiye kuti side inayo kukuyenda ma pedestrian anthu oyenda pansi kaya ndi a njinga za kapalasa kaya ndi Tionetsetse zonena kuti no pa msewupo tizindikire sitiripo tokha, tiyende ndiye kuti mosamala. tiyikepo ndithu udindo wathu poyenda pamenepo kuti mwina mwake miyoyo isamalike nde kumakumbutsana zimenezizi tisayende kukhala ngati kuona kuti tilipo tokha pamenepo enanso nde kuti kumayenda kuiwala zonena kuti anthuwo ali ndi maudindo kunyumba kwawo ali ndi akazi wawo ali ndi ana awo anthu amene akakhala nde kuti amakhala kumayang'ana kwa iwowo breadwinner wa pakhomo pano ndi abambowo Breadwinner wa pakhomo pano, munthu amene amasaka pakhomo pano ngati timakhalapo panopo kuti zonse ziziyende, ndi amuna angawo. Koma ndiye kuti kuwaona amunawo akayenda mosasamala ndiye kuti pa msewu. Ndiye akhalenso kunena kuti ndi ziledzererenso enanso ndiye kuti aledzereratu amwene. Hmm? Si zikuti nthawi inake even madzulo kumadabwa zoti no ukumana ndi mmene munthu akuyendera eti. Ali mu ka, ka Benz kake mmene akuyendera, cha m'ma, cha m'ma 8 choncho, kaya 9, kuli zii, msewu wonse kwa mmene akuyendera, kuti ah, munthu'yutu waledzeratu uyutu, akulephera kuyendetsa galimoto bwino-bwino, koma mukuyenda nazo choncho, mm end result muombe munthu, muphe munthu, muchotse miyoyo, kapenanso mwina inuyo kuzichotsera moyo. So tikukamba zonena kuti no let's always remember kunena kuti no tili ndi maudindo oti tisamale pamsewupo tikamayenda, kuti miyoyo ya anthu itetezeke. komanso miyoyo yathu itetezeke, tisayende ngati tilipo tokha. Pamene ndekuti ndikumamaliza kufotokoza zimenezi ndikumalandiranso nthawi yomweyinso ndekuti no mauthenga kunena kuti no pa screen po tikutha kuona ndekutitu ngozinsotu chaku Likuni uku wanjinga yakabaza yamoto, Basitu nde kuti ndi kukasumbananso ndi minibus mu nsewu wa Likuni kumeneko. Kupezeka zonena kuti no wakabazayo nde wavulalatu muja moti modetsa nkhawa, koma ubwino wake nde kuti wa minibus yo wapanga survive nanga si mesa iyeyo anali mkati nde sizingatheke zonena kuti mwina mwake impact ija imufikire direct koma wakabaza amakhala zonena kuti alibe zitsulo zina zilizonse kutsogoloku zimene zingathe kumteteza koma wa minibus uja wa galimoto uja zimakhalabe kuti at least ali mkati mwa galimoto kuti no zikamfikire uja ndekuti galimoto ikuyenera iyambe yaphwanyika kaye kenako iyeyo ndikukavulala nkukapezeka kuti zikamukhudze zitsulozi so you know, I know kuti mwina mukumvetsa zimene ndikukamba komano ndimangofuna kunena kuti no ndi zokhazokha zimene tikunenazi kuti no anthu mukuyenda motani pamsewupo mukuyendapo motani of course mmene tikunena zonsezo wakabazayo athamanga naye kuchipatala eti kuti no akalandire mathandizo a mankhwala komano Ndi zimenezi ndi zimene ndimakhala ndikufotokoza chaposachedwa pompa kunoti tiyeni tiyende mosamala pa nsewupo fukwa kuti muone ngozizi sizimangochitika ee, zikumakhala nde kuti ena ake mwina mwake sanayendepo bwino pamenepo kuti tiyende ndi malamulo ake moonaona tino nde kuti zangozi sitikumazikambakamba iyayi tiyeni tiyende mosamala moyowutu ndi mpamba nde palibe amene amakusungira munthu wekha umausunga wekha moyowu akuti.